o ruru otu mgbe ka eze na-achị otu obodo malitere njem site n'obodo ya wee gaa obodo asaa na mmiri asaa wee rute n'otu obodo ebe ọ gara ịzụta nnụnụ a na-akpọ iche nku ndị be anyị unu ma na iche nku bụ nnụnụ mara mma nke ukwuu iche nku bụ ezigbo nnụnụ mara mma karịa ọtụtụ nnụnụ ndị ọzọ ugbene iche nku abụghị ihe onye omenala na ọdịnala igbo doro anya ga-eti egwuregwu maka na ọtụtụ ọrụ dị iche iche na omenala ọdịnala igbo ka eji ugbene iche nku arụ mgbe eze a rutere n'obodo a o gotere nnụnụ a ụzọ atọ wee lachiatawa n'owere ya mgbe o rutere o mere omenala dịka onye eze wee gaa n'ihu chi ya wee kpọkuo eke kere ụwa kpọkuo chi na agwụ ya kpọkuo ndị ichie wee kelee ha etu ha si wee duo ya na njem na ụla nke dị na njem ahụ nke ọ gbara maka na onye ọbụla bụ onye Igbo na-eso usoro omenala Igbo Igbo doro anya na-abụ ọ ga-ebido ije ọ bụrụ na ọ ga-agba njem ọbụla ọ ga-akpọku ndị ichie ya kpọkuo chi kere igwe kee ala kpọkuo chi na agwụ ya ọ gasịkwaa bata ọ bịa kelee ha etu ha si wee duo ya ije maka na eje ala bụ isi ije ndị be anyị sị na ọ na-abụ edije wee metụrụ iwu ogbugbu ọ lawa oburu aba mgbe o mesịrị omenala ndị a wee kpọọ otu onye n'ime ndị odibo ya wee sị ya na ya gaa n'ime obodo gaa ka ọ kpọtara ya nwa amadi ahụ a maara nke ọma n'ịzụ ụmụ anụmanụ mgbe nwa amadi ahụ gara wee lachiata wee kpọrọ nwoke ahụ a maara nke ọma ihe gbasara ịzụ ụmụ anụmanụ doro anya mgbe nwoke ahụ rutere onye eze wee were nnụnụ atọ hafee ya n'aka wee sị na achọrọ m ka ị zụọrọ m nnụnụ atọ ndị a bido n'inye ha nri wee ruo n'ịkụziri ha etu ha si efe ufe ngwa ngwa nwoke ahụ wee chịrị nnụnụ ahụ wee laba ma mgbe o ruru ọnwa anọ nwoke ahụ wee zie ozi zitere eze wee sị onye nwe m ọ ga-amasịkwanụ m ka ị bịa ka ị fụ nnụnụ ndị a ị hafere m n'aka ka ị mara etu ha mere mgbe eze ruru ebe ahụ na ihe ịhụju anya na ihe mwute o wee bụrụ na ofu nnụnụ n'ime nnụnụ atọ ndị a adịghị efe ufe o fepụbeghị ufe na ncha na ncha onye eze wee jụọ sị kedu ihe kpatara ọnọdụ ya ji wee dị otu a na nzaghachi nwoke ahụ gwara onye eze sị na ya emee n'elu ma ala mee nke ya ma mee nke ya marọ iji wee hụ na nnụnụ ndị a nnụnụ ahụ fere ufe dịka nnụnụ ndị ọzọ mana ọ dịghị nke nwere isi onye eze wee chee ihe ọ ga-eme wee kpọrọ nnụnụ ndị a wee lawa n'obi ya wee kpọkwuo ndị dibịa o nwere kpọkwuo ndị afa na ndị amụma wee sị ka ha bịa onye mara nke o ji ya buru bịaba ka e mee ka ya bụ nnụnụ wee malite ufe mgbe ndị a rutere ha mere elu na ala mee nke ha mụtara gbaa afa ukwu gbaa afa nta gbuo amụma ukwu gbuo amụma nta gwọọ ọgwụ ukwu gwọọ ọgwụ nta gwọọ oke ọgwụ gwọọ nwunye ọgwụ iji wee hụ na nnụnụ a fere ufe mana ọ dịghị nke nwere isi onye odibo eze nke ikpeazụ na ndị odibo eze wee kpọọ ya nna m ukwu na e nwere otu nwoke m ma otu nwoke m maara nke ọma na-agba nta nwoke ahụ bụ ogbenye ogbenye akị n'olu acha n'ukwu na ya ga-achọ ka ị nye ya ohere ije kpọta nwoke ahụ na ya chere na nwoke a bịa ọ ga-eji amamihe ya wee kwute ihe a ga-eme ya bụ nnụnụ ka o fee ufe n'atụfughị oge onye eze wee zipụ ya sị gaa kpọtara m nwoke ahụ ọ bịa mgbe o duru nwoke a bịa onye eze wee kọwara ya ihe ha na nnụnụ a gabigara etu ọnọdụ si wee dị nwoke ahụ wee lechaa wee zụọ n'ogbu ma mụọ amụ ma tụkwa n'ilu sị o na ọ na-abụ ihe nwata na-amaghị aha ya na ọ na-aha anya ka ikpu nne ya mana nsogbu adịghị na e nwere ihe a na-eme akwụna wee tụwa ya ime mgbe nwoke ahụ duru nnụnụ ndị a wee laba o wee ruo abalị abụọ o wee chịchighata nnụnụ ndị a wee sị onye eze na ya arụgo ọrụ o dunyere ya o wee bụrụ na nnụnụ ahụ amalitego ife ufe nke ọma n'obi ọfụfụ onye eze wee jụọ ya sị nwoke m kedu ụdị ihe ịrịba ama ị mere ihe a ọ sị ya na ọ dị mfe na o nwerọ nnukwu ihe ya mere kama na ihe e mere bụ na ya gara wetewe nnụnụ ahụ n'osisi ọ jụ ufe ya wee kpakọta ahịhịa wee kpakọọ n'ukwu osisi ahụ wee mụnye ya ọkụ mana nnụnụ a ka jụrụ ufe ya wee were mma dị nkọ wee gbubie aka osisi ahụ nnụnụ ahụ nọ na ya kata ma nnụnụ a ga-adanye n'ọkụ o wee bido zọwa onwe ya site n'etu ahụ ya bụ nnụnụ ewee malite ufe kedu ihe mmụta dị n'ekwu a nwata a kwọ n'azụ ọ daghị ama na ije na-ara ahụ ọtụtụ ndị mmadụ achọghị ịzọpụ ụkwụ n'ihi ntụkwasị obi nke ha nwere n'ebe ọnọdụ nke ha nọ n'ime ya ugbu a dị ma ọ bụ ntụkwasị obi nke ha nwere n'ebe mmadụ ibe ha nọ matakwa nwanne m na echi dị ime o nweghị onye ma ihe ọ ga-amụ bido ugbu a gbaba mbọ gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị zọba onwe gị dịka iche nku a ekwekwala ka e gbutue osisi ị nọ n'ukwu ya ekwela ka e gbutue osisi nke i bere n'elu ya tupu ị mụta etu e si efe ufe onye chịkọọ aka chi ya chịkọọ aka ihe onye rịọrọ chi ya ka ọ na-enweta zọba onwe gị ugbu a dịka nwa iche nku a matakwa n'iru n'iru ka oke enwe na-ama oke enwe ada amachigha azụ bido ugbu a mụba etu e si efe ufe dịka nwa nnụnụ iche nku a ma ị gaghị efe efe gbaba ọsọ ma ị gaghị agbakwa ọsọ gaba ije ma ị gaghị aga ije chịba achịba ihe ka mkpa bụ na ị na-aga aga matakwa na ebe ike gwụrụ onye ka ọ gwụrụ chi ya ọ bụ na ka ọ ha m n'ọnụ ndị be anyị afa m bụ maazị Chibụzọ Mmụọmala onye a na-etu chi nwata kpọ ya iru asịrọkwa m afa echichi ife m sị bụ afa otutu chi nwata kpọ ya iru ndewonụ